Den chéad uair le fada tá seans agam dul ag cnocadóireacht. Táim ag súil go mór leis. An cnoc ar a bhfuilim ag dul inniu is ea An Cruachán atá suite idir Baile Mhúirne agus Cill Airne. Ach taobh thiar den chnoc, ba mhaith liom rud éigin a thaispeáint daoibh chomh maith, tá loch, Loch Coiteáin, Agus, mar a fheiceann sibh, an tírdhreach timpeall na háite seo, tá sé ar fheabhas dochreidte. Ach, tá rud éigin speisialta mar gheall ar an loch seo chomh maith, mar tá iarsma ann den tSeana-Ghaelainn. An t-ainm atá ar an loch mar a dúirt mé ná Loch Coiteáin, agus fuaim, agus fuaim G ann ag an tús, ach litrítear ainm an loch le C, COIT, E A fada IN. So cén fáth go bhfuil C san fhocal ach fuaim G mar a fhuaimnítear é, agus is iarsma é den neodrach sa tSeana-Ghaelainn. An neodrach, cuirtear nó cuireadh an neodrach urú ar an bhfocal a thagadh ina dhiaidh agus tá an focal loch, bhuel, do bhíodh sé neodrach níos mó ná míle bliain ó shin. Tá neodrach imithe as an teanga le breis agus míle bliana ach fós cloistear é sa lá atá inniu ann i logainmneacha,

báid bheaga, nó b'fhéidir bád beag amháin, ar an loch. Is cuimhin liom an uair dheireanach a rabhas anseo, roinnt blianta ó shin. Do chuaigh sé ana-dheacair orm, i ndáiríre. Do bhí sé ag stealladh báistí, do bhí sé gaofar agus dar liom do bhí an ghaoth i m'aghaidh an t-am ar fad. Níorbh fhíor é sin, gan dabht, ach ag an am céanna, ní raibh seans agam sult mar ba cheart a bhaint as an siúl, agus bhí a fhios agam ag an am é sin chomh maith, do bhíos traochta ag an deireadh. Mar is léir, is lá go hiomlán éagsúil é inniu, agus ní féidir lá níos fearr a fháil do shiúl ná an lá atá inniu ann. I bhfad uainn ansin tá Beannán Mór, agus beimid thuas ar an gcnoc sin chomh maith, ní féidir leat é a fheiscint faoi láthair, ach thuas ansin, Tá an Cruachán, an pointe is airde, sa siúl agus beimid ag dul suas ansin ar dtús, ansin anuas agus go dtí Beannán Mór. Agus táim ag súil go mór le Beannán Mór chomh maith mar cloisim go bhfuil iarsmaí de shliabh bolcánach le feiscint ag an sliabh sin. Feicimid, taobh thiar díom ó thuaidh, is féidir leat an Dá Chíoch Dhanú a fheiscint, agus i ndáiríre tá sprioc thánaisteach agam leis an siúl seo. Gan dabht ba mhaith liom an siúl a dhéanamh mar is breá liom siúl agus is breá liom cnocadóireacht, ach do bhí sé i gceist agam chomh maith físeán a dhéanamh ar na Tuatha Dé Danann, réamhrá beag. do dhaoine nach bhfuil mórán eolais acu cheana féin mar gheall orthu. Agus gan dabht tá an-bhaint ag an gcnoc sin leis na Tuatha Dé agus tá radharc iontach ón gCruachán go dtí an Dá Chíoch Danann agus measaim féin is léiriú deas é sin mar chúlra don físeán atá le déanamh agam anois. Cén fáth go bhfuil an físeán sin á dhéanamh agam in aon chor? I ndáiríre, ba mhaith liom an spreagadh a fuair mise blianta ó shin mar gheall ar mhiotaseolaíocht na hÉireann agus miotaseolaíocht na gCeilteach agus an teanga, ba mhaith liom é sin a roinnt agus b'fhéidir gur féidir liom an spreagadh céanna a thabhairt do dhuine éigin eile. I ndáiríre, is dócha má tá an Ghaelainn agat agus má tá tú ag féachaint ar an bhfíseán seo, tá an Ghaelainn agat agus is dócha go bhfuil roinnt eolais agatsa cheana féin mar gheall ar na cúrsaí seo. Ach do Bhéarlóirí nó do dhaoine a bhfuil píosa beag suime acu sa Ghaelainn agus i gcultúr na gCeilteach agus i gcultúr na hÉireann, an-sheans nach bhfuil.

go cúrsa a thug sé san Irish Arts Center i Nua-Eabhrac, cúrsa miotaseolaíochta agus cúrsa na Gaeilge chomh maith, agus inspioráid ab ea é agus ní raibh an t-idirlíon, bhuel, ní raibh sé chomh forleathan agus atá sé anois, is dócha, agus just ba mhaith liom, b'fhéidir, roinnt den eolas agus roinnt den inspioráid sin a thabhairt do dhaoine eile ar fud an domhain agus má thógann siad inspioráid, agus má chuireann siad suim níos tábhachtaí sna rudaí seo beidh an sprioc bainte amach agam. Bhuel, táim anseo ag an mbarr, barr Cruacháin agus caithfidh mé a rá is iontach an áit í ar fad. Do mhínigh mé daoibh cad atá i gceist agam leis na físeáin faoi mhiotaseolaíocht na gCeilteach agus mar sin de ach ag an am céanna is dócha caithfidh mé machnamh a dhéanamh ar cheist na teangan chomh maith. Níl ach méid áirithe ama againn agus níl ach méid áirithe fuinnimh agam agus tá sé an-dheachair socrú a dhéanamh idir an Ghaelainn agus an Béarla. Gan dabht ba mhaith liom an Ghaelainn a chur chun cinn mar sin tá píosa istigh ionam agus deir sé liom 'ba cheart duit na físeáin ar fad a dhéanamh as Gaelainn'. Ag an am céanna, ba mhaith liom an lucht féachana gur mó gur féidir liom a bhaint amach do na físeáin agus ciallaíonn sé sin Béarla, an teanga rogha, más é sin an sprioc atá agam. So, do rinne mé socrú agus do bheadh ana shuim agam i bhur dtuairim mar gheall ar an socrú seo. Má tá suim agat sa Ghaelainn agus má tá an Ghaelainn agat, Is dócha go bhfuil tú sa champa cheana féin. Ní féidir liomsa mórán a dhéanamh chun tusa a mhealladh isteach. Má tá tú i gcoinne na teanga agus má tá tú i gcoinne na Gaelainne, mar an gcéanna, ní féidir liomsa aon rud a dhéanamh. Ní féidir liomsa tusa a mhealladh isteach, ní féidir liom áitiú ort gur fiú an Ghaelainn ná aon rud mar sin. Is iad na daoine atá ar an teorainn atá a bhfuilimse ag díriú orthu i ndáiríre, na daoine nach bhfuil i gcoinne na teanga, ach ag an am céanna, b'fhéidir, nach dtuigeann luach na teanga. Ba mhaith liom a thaispeáint dóibhsan an ceangal atá ag an teanga le miotaseolaíocht, le stair, le draíocht, i ndáiríre, na tíre agus an chultúir atá againn. Agus chun é sin a dhéanamh, táim chun na físeáin atá dírithe ar an ngné sin, táim chun na físeáin sin a dhéanamh as Béarla. Ach. Ag an am céanna, tá cúlra taobh thiar de gach físeán, conas a dhéantar na hispíní, mar dhea! agus agus tá cabhair ag teastáil uaim i ndáiríre, tá tuairimí agus moltaí ag teastáil agus is ó Ghaeilgeoirí ach go háirithe atá na moltaí ag teastáil uaim mar do bheadh a fhios agaibhse, do bheadh moltaí agaibhse cad é an cur chuige gur ceart dom a leanúint agus mar sin na físeáin atá faoin cur chuige atá agam, atá faoi conas a dhéantar na físeáin eile atá agam, atá faoi b'fhéidir cnocadóireacht mar do bhí orm cnoc a dhreapadh chun teacht anseo chun an físeán Béarla a dhéanamh, beidh siadsan. as Gaelainn. So, beidh siadsan, beidh na físeáin Gaelainne dírithe ar dhaoine a thuigeann an sprioc atá agam, b'fhéidir. Na físeáin atá as Béarla, beidh siadsan dírithe ar na daoine ar mhaith liom an sprioc a bhaint amach orthu, má thuigeann tú mé. So, leanfaimid ar aghaidh leis an chur chuige sin, gan dabht. Tá suim agam i bhur moltaí, i bhur dtuairimí. Um, agus, uh, cífimid cad a tharlóidh. Um, ach mar a dúirt mé cheana, más féidir liom, uh, just, uh, suim a mhúscailt i roinnt daoine, uh, mar gheall ar mhiotaseolaíocht na hÉireann, um, ar chultúr na hÉireann, cultúr na gCeilteach, agus ag teacht as sin, um, suim a mhúscailt i dteanga, na hÉireann. Bheinn ana-shásta ar fad. Táim anseo faoin mBeannán Mór agus de réir dealraimh tá colúin bholcánacha timpeall na háite seo. Caithfidh mé a admháil ní fheicimse iad, nó b'fhéidir nach bhfuil siad soiléir domsa mar ní saineolaí geolaíochta mé in aon chor. Seans b'fhéidir is iad sin ar an gcnoc. ansin ach tá rudaí cosúil leis sin feicthe agam go minic agus mé ag cnocadóireacht. N'fheadar. Leanfaidh mé ar aghaidh dá lorg. So thuas ar Bheannán Mór agus caithfidh mé a admháil, níor aimsigh mé na colúin bholcánacha sin. Beidh orm teacht ar ais lá éigin eile le duine a bhfuil. fhios acu cad atá á dhéanamh acu, is dócha, ach táim díreach ar tí dul síos don am deireanach agus ansin ar ais don charr. Féach ar an áit dhraíochta seo. I ndáiríre, cuireann sé i gcuimhne dom Lothlórien nó Rivendell ó Lord of the Rings. Tá sé ar fheabhas. Ar an tslí anuas ón mBeannán Mór. Agus an t-ainm ar an áit seo ná Cappagh. Agus is dócha, de réir mar a thuigimse é, ciallaíonn Cappagh áit a gcuirtear barra nó áit a gcuirtear rudaí le n-ithe. agus ag féachaint ar na crainn agus ag féachaint ar an ithir, is dócha, is áit mar sin í, i measc na sléibhte, gurbh fhéidir leis na daoine áitiúla rudaí a chur le n-ithe sa talamh. Bhuel, tá an siúl críochnaithe agam agus caithfidh mé a rá, siúl iontach ab ea é. cruaidh ach iontach agus b'fhiú é a dhéanamh. Do bhaineas i bhfad níos mó taitneamh as an uair seo ná mar a bhaineas an chéad uair. Ní raibh sé ach dhá chiliméadar déag agus ní raibh dreapadh ann go hiomlán ach b'fhéidir sé chéad nócha méadar. Mar sin, you know, ar pháipéar níl sé ana chruaidh, níl sé ana dheacair ach is dócha toisc an talamh garbh nó rud mar sin, caithfidh tú a bheith ag díriú isteach ar do chosa an chuid is mó den am agus tá an tuirse tréachta anois ina dhiaidh, caithfidh mé a admháil. Mar a dúirt mé cheana, fáilte is fiche roimh moltaí agus roimh tuairimí faoin tionscadal atá idir lámha agam, faoin gcur chuige atá i gceist agam. Cuirimse an-luach ar na tuairimí atá agaibh agus beidh mé ag caint libh arís níos déanaí.